a ni sɔgɔma an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni ka na ɲɔgɔn kunnafoniya i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min donc bi an bɛna kuma sujet kura kan sujet nafa kama an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban eh, n b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan u k'u abonné u ka video like u ka cloche de notification fana activer o kun ye walasa n'an ye video kura bila dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc yan kɔni an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an bɛ ɲɔgɔn informer a bɛ se ka video partager fana n'a y'a partager parce que an bɛ leçon de vie minnu di a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛw ma mais n'an y'u lamɛn ka garder an yɛrɛ kelen i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a nafa sɔrɔ bon an y'a kɛ bɛɛ de kama i bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la donc an b'a ɲini ka video partager fana pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ ka se ka u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na donc bi an bɛna kuma sujet kura kan sujet min n'a bɛ kuma jogoba dama dama kan o jogoba dama dama ye jumɛn ye o ye muɲu ani sabali ani yafa donc an bɛna kuma nin jogoba dama dama de kan yan'an ka don jogo ninnu na k'u walawala an y'a kanu ka tarikunin dɔ bɔ eh, tariku min kɔnɔ an bɛ leçon de sɔrɔ a kɔnɔ donc o fana bɛ baro diya parce que tariku ninnu n'i y'a jateminɛ u mɛnni ka di tulo la a bɛ baro diya donc an y'a kanu bi ka na an bɛna kuma tariku dɔ kan tariku in a bɛ cɛba dɔ de kan an fɛ yan farafinna cɛba min ni mɔgɔ dogolen tɛ cɛba in o de ye Nelson Mandela aw b'a dɔn Afrique du Sud président kɔrɔ donc jogobaw de tun bɛ cɛba in na o de ye cɛba in se yɔrɔ la yɔrɔ min ni an bɛɛ y'a ye n'an bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ bi komi ala y'a ka minji dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ ani cɛba fɛn o fɛn n'o ye i yɛrɛ di ɛɛ jogow ma taabolow ma kɛlɛw ma pour que farafinna bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kan parce que olu bɛ misaliya dɔ de di an ma o ye mun ye bamananw ko ten ko mɔgɔ bɛ sa mais i tɔgɔ tɛ sa donc u b'o de sɛbɛntiya anw ye an k'an jija an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilenw ye an ka kɛ jogobatigiw ye walasa ninnu cɛbaw u tɛ yan bi mais u tɔgɔ bɛ an da donc o ye koba de ye donc an y'a kanu bi an bɛna kuma nelson mandela de kan a ye fɛnba dɔ de kɛ min bɛ leçon de vie dɔ de di an bɛna kuma o kan bi donc n b'a ɲini bɛɛ ka to video daminɛ na f'a laban pour que ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc an bɛna daminɛ eh, nelson mandela n'o de ye afrique du sud président kɔrɔ ye eh, a b'a dɔn ka fɔ histoire ba de bɛ cɛ in ka ɲɛnamaya kɔfɛ parce que yann'a ka kɛ président ye a tɛmɛna sira dɔw de fɛ ka sɔrɔ ka kɛ président ye a ye gɛlɛya dɔw de a ye degun dɔw de traverser pour que ka se ka kɛ jamana kuntigi ye parce que o degun a muɲuna o kɔnɔ ka sabali o kɔnɔ ka yafa o kɔnɔ donc o de kɛra sababu ye jamanadenw ye danaya da a kan donc o danaya in de y'a to a kɛra président de la république ye donc nelson mandela a ye kaso kɛ a ye san caman kɛ kaso la san caman kaso kɔfɛ a nana bɔ kaso la a ye jamanadenw ka danaya sɔrɔ o kɔnɔ danaya sɔrɔlen parce que n'i y'a jateminɛ nelson mandela a minɛna ka datugu parce que a tun bɛ ka farafinna farafindenw ka kɛlɛ de kɛ parce que jɔnya min n'o tun bɛ anw fɛ yen Nelson mandela ko olu de tɛ jɛn ni o ye u y'o kɛlɛ kɛ ka kaso kɛ o la donc a ka kɛlɛ c'était noble donc Nelson Mandela nin bɛɛ kɔfɛ a muɲuna ka sabali a nana kɛ président de la république ye donc a ka perezidanya temps kɔnɔ a ye waleyaba dɔ de fana kɛ waleya min ni a bɛ mɔgɔ inspire kosɛbɛ o ye mun ye parce que a b'a dɔn jamanakuntigiw a ka d'u ye tuma ni tuma ka bɔ ka taa u sennayaala parce que o fana bɛ hakili lafiya s'u ma o bɛ u dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ donc nelson mandela a y'a kanu don dɔw la a n'a ka garde-corps a n'a teriw dama dama ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ k'u bɛ t'u sennayaala pour que k'a dɔn jamana lahalaya bɛ cogo min jamanadenw bɛ cogo min na donc o kɔnɔna na u taara restaurant dɔ de la ka taa eh, dumuni na yen nɔ donc u ka o dumuni temps kɔnɔna na Nelson Mandela mɔgɔ tun don mɔgɔ min tun bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ jɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ caman ti detaye dɔw jateminɛ mɛ nelson mandela tun bɛ nin bɛɛ jateminɛ dɔnku a ka jateminɛ kɔnɔ a ye cɛ dɔ de sigilen ye rɛsitoran kɔnɔ yɔrɔ kelen dɔ la dɔnku cɛ in mɔsɔnnen sigilen don yen a fana kelen don sigilen don rɛsitoran kɔnɔ a bɛ ka dumuni makɔnɔ donc nelson mandela a y'a fɔ a ka garidi ye u ka gɛrɛ cɛ in na u ka cɛ in wele yan'a kelen k'a sigi a ka gɛrɛ u la u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na donc garde corps y'a kɛ o kɛcogo la a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ cɛ ye perezan ko a ka gɛrɛ u la u bɛɛ ka jɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o cogo la cɛ gɛrɛla u la u sigira tabali kelen kan u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ i b'a fɔ jamanaden ɔridinɛriw bɛ cogo min na nin yɔrɔ la an bɛn'a ye k'a fɔ nelson mandela a ye majigin baara de kɛ paseke jɔyɔrɔ min b'ale la ka sitɔyɛn wele ka na sigi tabali kelen na u ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ o ye koba de ye paseke ala m'o di sanfɛ mɔgɔ bɛɛ ma sanfɛ mɔgɔ bɛɛ dɔw bɛ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ fusaya o ma u kɔni sigira tabali kelen kan u ye dumuni kɛ u ye barow kɛ ko dɔ de kɛra dumuni kɛ tan kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw nana a jateminɛ k'a fɔ cɛ in kun zeninba don dumuni tan kɔnɔna na cɛ fari fagalen kun don cɛ kun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ cɛ tɛgɛ kun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ a kun tɛ ka se ka dumuni kɛ kosɛbɛ yɛrɛ mɛ a kɔni nana a ye dumuni kɛ o cogo la u tilara dumuni na fo a taara donc cɛ taalen kɔ nelson mandela jɛɲɔgɔnw de ye a jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ u ye baro sara perezan na perezan monsieur le perezan an y'a jateminɛ k'a fɔ nin cɛ in nin bɔlen don banabaatɔba fɛ dɛ paseke cɛ in kab'a sigira a kun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ tɛgɛ bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ a ma se ka hali dumuni kɛ ka ɲɛ donc olu y'a ye k'a fɔ eh, cɛ in peut-être bana dɔ de bɛ sɔrɔ a la min b'a to a bɛ yɛrɛ yɛrɛ mais o fɔlen eh, Nelson Mandela a y'i kun biri a yɛlɛla a y'i kun kɔrɔta a y'a fɔ a jɛɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin cɛ in bana tɛ a la nka ale ni cɛ in de bɛ ɲɔgɔn dɔn donc cɛ ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na waleya min tɛmɛna a ni cɛ cɛ donc o de kɛlen don ka cɛ siran o de kɛlen don ka cɛ jɔrɔ parce que a bolo bi ale ye perezan ye se b'a ye a bɛna kojugu kɛ a la a ko an ɲɛ bɛ nin cɛ min na ka ne datugulen to kaso la nin cɛ in de tun ye kaso garidiyɛn ye kaso garidiyɛn tun don a b'a dɔn wagati dɔw la minɔgɔ tun mana ne minɛ à chaque fois parce que ale de tun b'an garide n tun b'a fɔ nin cɛ in ye a ka ji dɔ ɲini ka di yan n k'a min donc a wagati kɔnɔ au lieu que cɛ ka ji ɲini ka di yan cɛ tun bɛ sugunɛ de kɛ ne kunkolo sanfɛ a bɛ n'i jɔ a bɛ sugunɛ kɛ a bɛ maltraiter a bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka ala nan'a kɛ kaso in kɔni banna ne bɔra bɔn cɛ filɛ nin ye bi a si avansera a tɛ garidiyɛnya la tuguni bon ale kɔni ka kaso banna ala y'ale garijɛgɛ tuguni parce que ale ye jamanadenw ka eh, danaya sɔrɔ ale kɛra président de la république ye donc cɛ bolo sisan ale y'a weleli min kɛ ale bɛn'a wele ka n'a de ka gɛlɛya de ta k'a sɛgɛrɛ k'a ta sara a la de mɛ ale y'a yira a la k'a fɔ ale t'i ta sara paseke nafa tɛ o la ale bɛ sabali a kɔrɔ paseke ɲɛmɔgɔ sabali de demandelen don o ye ale bɛ yafa a ma ka d'a kan ale bɛna yafa min kɛ nin cɛ in ye ale yɛrɛ kun kelen tɛ cɛ in kelen tɛ mɛ a bɛ nin kɛ jamana bɛɛ de ye donc nelson ye nin baro de bɔ a ka mɔgɔw ye o cogo la bɔn eh, o kɔfɛ u nana délégation présidentielle u y'u ka mobiliw ta u taara donc n'i ye nin histoire jateminɛ an bɛ leçon dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ parce que an nana ye k'a fɔ nelson kɛra mɔgɔ sabalilen ye nelson mandela ala ka hinɛ a la a kɛra mɔgɔ sabalilen ye a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min fana n'a miirila a ka jamana na parce que a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko nin yafa nin sabali nin muɲu nin majigin ale m'a kɛ a yɛrɛ kun kama a m'a kɛ cɛ in kama a y'a kɛ jamana bɛɛ de kama parce que jamana mago bɛ a la parce que olu ka jamana bɛ cogo min na jamana mago bɛ danaya la bi jamana mago bɛ sabali la jamana mago bɛ ɲɔgɔn makoto la jamana mago bɛ ɲɔgɔn minɛ na pour que a bɛ se ka avancer cogo min na donc ale ye ko in kɛ ka da o de kan o yɔrɔ la k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ sabalibaga ye bɛɛ ka kɛ muɲubaga ye an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que adamaden bɛ se ka fili mais ni nelson mandela tun y'i ta sara cɛ in na tasara in o tun bɛ se ka kɛ sababu ye kuma in mɔgɔw b'a ta ka se yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min kuma in a tun bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ jamanadenw ani nelson mandela yɛrɛ tun ma sigi ni min ye mun tun b'a o se jamana ma o ye yafa ye nka bi a filɛ anw bɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni leçon ye parce que waleya ɲuman de kɛra an b'o ɲini an kelen kelenna bɛɛ fɛ ani marakɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ nin histoire in Nelson Mandela a ye sabali yira a ye majigin yira a ye yafa fana yira bi anw ka jamana mago bɛ o la parce que an b'a fɔ nin yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min n'u bi bɛɛ kun parce que mara tɛ taa o kɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye f'i ka kɛ sununkun de ye ɲaman sugu bɛɛ bɛna bɔ i kan f'i k'o bɛɛ kun n'i sera k'o kun ka mɔgɔw wele bɛn ma ka mɔgɔw wele sabali ma an fana k'a jateminɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ fasoba in eh, kanu na an k'a dɔn k'a fɔ jamana a bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hɛrɛ bɛ olu la o kelen don an ka ɲɛnamayaw fana kelen kelenna kɔnɔ an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sabalilen don mɔgɔ minnu n'u majiginnen don mɔgɔ minnu n'u bɛ bɛn ɲini n'u bɛ yafa o bɛ a to anw yɛrɛ ka taaɲɛ o bɛ sabati o b'a to basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen an b'o éviter nin tun ye leçon de vie an y'a kanu bi ka tariku min bɔ tariku min n'a b'an kalan muɲu ani sabali ani majigin na ani yafa la nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi toujours aw balimakɛ don amadu bamiya m'a ɲini aw ka like aw ka video like aw k'aw abonné a ka cloche de notification fana activé walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni ladilikan ninnu faamuya ko ɲuman ala k'a di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin tun y'aw tulo garijɛgɛ ye bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma